o la n'i ye nin faamu an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye aw ka dolo karamɔgɔ don adama kulubali an bɛ bɔ ka baro kɛ aw fɛ doloko kun kan yasa maaw ka se ka faamuba sɔrɔ a kɔnɔ ka kɛɲɛ ni mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye ka kɛɲɛ ni jamana ye hakaja ka kɛɲɛ ni diɲɛ danfɛnw ye ka kɛɲɛ ni diɲɛ yɛrɛ taamacogo ye dolo bɛ kuma nin bɛɛ kan diɲɛ fɛn fɛn y'i kamana gan dolo karamɔgɔ ɲininka a b'a f'i ye a ko in bɛ tan de o tɛ dɔn foyi la ni dolo tɛ o la n'i y'a ta k'a lajɛ o la an b'a f'i ye maaninfin kelen o kelen i man kan k'i ka date naissance a ka tunun i la an ye baro bila o yɔrɔ de la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i kan k'i hakili to i ka date naissance la n'a ye mɔgɔw tali ko kɛ âge ko ye tuma dɔ la aw mago bɛ mɔgɔ qualité minnu na aw b'u lafili sabu An ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ an y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw ka date naissance bɛ minɛ yasa k'u ka dolo de dɔn k'u bila baara la baara min bɛ yen n'u ka ɲi o kɔnɔ an ka service daw la n bɔra k'a fɔ aw ye ɲɛmɔgɔya bɛ ɲa dɔw bolo mɔgɔ mara dɔw bɛ yen nafolo baara ka ɲi u bolo sɛnɛ ka ɲi dɔw bolo kunnafonidiw ka maaw la sensibiliser jamana cogoya la o ka ɲi maa dɔw de bolo maa dɔw bɛ yen minnu kan ka dɛmɛ lase jamanaden tɔw ma o y'olu ka baara de ye nin cakɛda kelen kelen fɛn fɛn bɛ yen a mɔgɔw de bɛ yen dolo kɔnɔ n'i y'a diplôme b'a tigi bolo a ka dolo don n'a bilala la a bɛ ɲa a bolo ni nin kɛla jamana bɛ bɔ nɔgɔ la de mais n'a kɛla diplôme bɛ e bolo e ka baara ma dɔn dolo min bɛ mara o ma dɔn e bɛ taa k'a bila dɔrɔn i bɛ taa jamana firi sabu aw de ye jamana ka bolibagaw ye n'o y'a chauffeur ye bon n'o e sigila yɔrɔ min na n'o tɛ e sigiyɔrɔ ye kow bɛ gɛlɛya a misali bɛ i n'a fɔ an bolo minɛnw n'i ye tasuma ta k'o bila ji la donc i b'a ye k'o tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bon kow sigi sigilen don tan so tan ni fila bɛ sankolo la an maaw bɛ na ka bɛn o so kelen kelennaw de kɔnɔ n'i ma bɛn nin so kɔnɔ i b'a sɔrɔ i bɛnna so dɔ de kɔnɔ dɔ fana bɛnna dɔ de kɔnɔ e ka kan ka nin so baara kɛ nin fana kan ka so dɔ in baara kɛ nin fana kan ka dɔ in kɛ donc i b'a ye maa dɔw ye jamana yɛrɛ dilanni k'a cɛɲa o ye jamakulu dɔw de ka baara ye n'a tigi y'a kalan kɛ k'a dɔn a tigilamɔgɔ mana bila o la a bɛ ɲa jamana yɛrɛ ɔriganizeli k'a taacogo bɛɛ lajɛlen ɲa o ye jamakulu dɔw ka baara ye dɔw ka baara fana ye kiritigɛ de ye bɛɛ ka baara fana tɛ kiritigɛ ye dɛ donc fo nin de ka faamu ka bɛɛ bila i ka sira kan ka ɲɛmɔgɔya kalifa mɔgɔ la mɔgɔ minnu kan k'a kɛ donc n'i ye o ta ten minnu ka ka baara bɛnnen don kiiritigɛ ma olu bɛ kiiri tigɛ u tɛ mɔgɔ tɔɲɔ sabu a dolo de b'u la u tɛ nafolo minɛ mɔgɔ la u b'a kɛ sabu dolo min b'u la dolo yɛrɛ de b'u permettre u b'a kɛ k'a ɲa est ce que i ye nin faamu donc anw de bɛ ka kuma fɔ anw de y'a kalan kɛ anw de b'a dɔn wa ɲɛmɔgɔw n'u mago b'a la u bɛ se ka se anw ma an b'u dɛmɛ a la o la bɛɛ ka bila i ka sira la jamana ko minnu bɛ yen ka ko kɔrɔw ɲɛɲini jamana yɛrɛ bɛ sira min fɛ k'a yɛlɛma ka bɔ o la ka taa n'a ye yɛlɛma ɲuman na o bɛ mɔgɔ dɔw de fana na sabu o dolo de fana bɛ yen mɔgɔ dɔw de bɛ k'u présenter ɲɛnamaya kɔnɔ donc o mɔgɔw fana ɲini i k'u bila o sira kan u b'i ka jamana yɛlɛma un coup a tɛ gɛlɛya taa ni ka segin maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka jamanaw labɛn ka mɔgɔw kɛ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ i ni jamana wɛrɛw aw cɛ siraw ka dilan aw ka bɛnko la jamana siraw ka ɲa jamakulu dɔw de ka baara y'o ye n'olu fana bɛ aw ka kalanbagaw la olu de kan ka bila o siraw kan jamana siraw jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ siraw u kala ɲɔgɔnya a taamaw a bolifɛnw a cogoya bɛɛ lajɛlen nin ye jamakulu dɔw de ka baara ye donc nin bɛɛ de bɛ sankolo kɔnɔ nin si ma sigi ten nanzara ye diɲɛ taacogo de faamu o de la nanzara kɛlen bɛ diɲɛ kuntigiw ye kuntɛ ala ma ban farafinna ala ma ban arabula ala bɛ bɛɛ fɛ wa n'i ye ala ka taasiraw dɔn ko o bonya ka taa o fɛ o fana ye bonya dɔ de ye wa i b'i ka nafa sɔrɔ o la o ni diinɛ tɛ kelen ye dɛ bon n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔw de bɛ yen olu ka ɲi mara la donc olu fana n'i y'olu sigi u bɛ mara kɛ ka sɔrɔ tɔɲɔli tɛ i y'a faamu o la i b'a ye k'a fɔ sariya gɛlɛnw olu tabaga ye mɔgɔ dɔw de ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu de fana ye faamutigiw ye yaasa ka jamana ka bɔ dibiw la ka na yeelen na o la jamakulu dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ olu sigilen don nafasɔrɔ sira kan ka kɛɲɛ ni jiw ye mɔgɔ bɛ nafa sɔrɔ sabu ɲɛnamaya kɔnɔ an bɛ balo ta fan dɔ fɛ bon jiw bɛ yen dugukolo bɛ yen jiriw bɛ yen o n'a ɲɔgɔnnaw nɛgɛw nafa bɛ na nin bɛɛ lajɛlen fɛ jamana kɔnɔ ka jamana yiriwa mais n'i ye a jamakulu mɔgɔw ta ta ka sigi sigi a kɔnɔ e ka gouvernement bɛ kɛ gouvernement ɲɛnama ye u ka baara bɛ ɲa bɔn o tɛ se ka sɔrɔ ni maaw b'u ka date de naissance falen falenli na dɛ sabu ko âge tɛmɛna âge tɛmɛna aa ni nin yɔrɔ ma faamu a bɛ gɛlɛya dɛ donc fo nin de ka faamu k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ jamana n'i b'a mara i kan ka maa minnu sigi yɔrɔ min na e mago bɛ mɔgɔ qualité dɔw de la bɔn o ye jamana ka kunnafoni ye an bɛ segin ka na an ka cakɛbolodaw la aw minnu bɛ entreprisew sigi aw yɛrɛ kun ye n'a bɛ fɛ ka o ɲɛdɔn a ye dolo karamɔgɔw wele a bɛ se k'aw bilasira maa minnu nan'i bolo n'ale tigilamɔgɔ n'i y'a ka dossier d'a ma an b'a fɔ nin bila nin yɔrɔ la i ka baara yɔrɔ la i ka cakɛda nin poste d'ale ma nin bila nin yɔrɔ la nin bila nin yɔrɔ la n'i ka entreprise kɛ tan i b'a ye i bɛ taa a tɛ tiɲɛ o ye jamana tacogo ye o ye entreprisew fana tacogo ye o de la maa dɔw bɛ yen n'u bɛ fɛ ka kunnafoni sɔrɔ kuma o kuma u bɛ fɛ ka yɛlɛma kuraw k'u entreprise kɔnɔ u bɛ dolo karamɔgɔw wele o b'u bilasira o de la ni maa min fana mago b'an na o n'a ɲɔgɔnnaw la an ka programme d'i ma i ka jɛkulu kan i ka baaradaw kan i ka kow tacogo la an ka da yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye donc kɔnɔdimi tɛ lahara baro tɛ n'an y'a d'i ma a bɛ kɛ an b'a ye de n'an ko i ka min bila n'i y'o bila yen i yɛrɛ b'a ye donc o o ko jɛlen de donc an bɛ yen an bɛ cinquième arrondissement kɛrɛfɛ ni maa min mako b'an na n'i y'an wele soixante-quinze treize quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize an bɛ kunnafoni d'i ma nin bɛ baarakɛda kan cogo min na nin bɛ maaninfin kelen kelen kan e fana ka kan ka don baarada jumɛn na e ka kan ka yɔrɔ jumɛn de gérer e ka kan ka kalan jumɛn de kɛ ka t'o ta sira fɛ donc i b'a ye jamana bɛ dilan depuis dugu ma o de bɛ na ni sanfɛla ɲali ye sanfɛla tɛ dilan kirin ka ɲa dɛ n'a ye dugumala labɛn bɛɛ y'i yɛrɛ faamu dugu ma dugumamɔgɔw de ye sini sanfɛ mɔgɔw ye donc den min ka kan ni sɛnɛ ye dugukolo bɛ ɲa min bolo dugukolo baaraw bɛ ɲa min bolo sojɔw bɛ ɲa min bolo n'a ye nin bɛɛ lajɛlen faamu k'u bila u ka postew la n'i y'a mɛn jamana soko ɲamina a tɛ ka ɲɛ sɔrɔ an ma maaw bila u place la donc an bɛna to ka nin baro ka sigi sen kan aw ye aw ka se k'a faamu dolo nafa ka bon kojugu n'i ye nin dɔn i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ala taala ma maa si jɛ a ye bɛɛ sɔn e de m'a faamu i b'i ka hɛrɛ ta yɔrɔ min na n'i m'o faamu gɛrɛ dolo karamɔgɔ la i b'i ka date de naissance d'a ma n'i y'i ka date de naissance d'a ma i bangedon i bange kalo n'i y'o di i bange san n'i y'o di dolo karamɔgɔ ma a b'i bilasira wa jamana fɛn fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dolo dɔ de bɛ k'a mara o fɛnɛ dɔnnen don o la nin bɛ masakɛ la nin bɛ maa ɲɛmaaw la a bɛɛ lajɛlen nin bɛ maaninfin kelen o kelen na e nana waati dɔ de kɔnɔ i ka ko b'o waati de bolo donc i b'o waati de nafa bɔ walima o waati tɔɔrɔ i b'olu de fana sɔrɔ donc nin tɛ se ka bɔ mɔgɔninfin na cogoya si la o la saraka kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kan ka ta jamana ye jamana a bɛ hakɛ jumɛn kɔnɔ saraka jumɛn kan ka ta nin bɛɛ lajɛlen bɛ don o hukumu kɔnɔna na san yɛlɛma na anw ye sarakati di jamana kunkan ka kɛɲɛ ni 2022 ye donc san waati de an kɔni ta ye kunnafoni ye sabu an ka jamana ko fana ka gɛlɛn maa min bɛ taasira ɲumanw di ka kunnafoni ɲumanw di i bɛ taa sɔrɔ mako to olu la bɛɛ lajɛlen mago bɛ i yɛrɛ kun na mais n'i ye jamana dɔgɔya i ye jamana ɲini hakili bɛ to o la wuli bɛ kɛ e nɔfɛ donc an tɛ taa o sira fɛ anw ta ye bilasirali ye ka bɛɛ lajɛlen bilasira ka jamana bilasira k'a dɔn kow tɛ ka kɛ ten kun de bɛ kow la a faamuna n'a ye maa dɔ kɛ a ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a bɛ gɛlɛya dɛ Sabu bɛɛ ni ɲɛmɔgɔya man kan maaninfin sigilen don i n'a fɔ kunkolow kankalaw disiw bolokalaw kɔnɔbaraw suturayɔrɔw worow gɛnɛkalaw kunbiriw sentɛgɛw maaninfin sigi sigilen bɛ ɲɔgɔn sanfɛ ten o de la masaya yɛrɛ ma kɛ fɛn min bɛ diya bɛɛ la dɔ bɛ na a tun bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais a bɛ na masaya la dɔrɔn gɛlɛya bɛ wuli o de la kudetaw bɛ kɛ maaw bɛ sa a la kudetaw bɛ kɛ dɔw fana na foyi tɛ k'u la nin bɛɛ dɔnnen don dolo kɔnɔ taa masaya la i ka baara don n'u y'a kɛ cogo cogo foyi tɛ k'e la aa mais maa dɔw bɛ yen hali diɲɛ bɛɛ y'i ta k'i sigi u ka ɲɛmɔgɔya la laban u b'i tereke ka jigin a bɛɛ dɔnnen don dolo kɔnɔ o de la maa minnu bɛ to u na janfa sugu la u ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na nin bɛɛ dɔnnen don n'e bɛ ɲɛmɔgɔya plasi dɔ la dolo karamɔgɔ wele k'i ka cogoya lajɛ i ka kuncɛcogo lajɛ aa n'i ma nin kɛ a ma nɔgɔ dɛ sabu i bɛ i bɛ yɔrɔ min na n'o ye diɲɛ ye porogaramu de b'a la dɛ a tɛ wuli dɛ n'i bɛ fanga la a kuncɛcogo a bɛɛ ɲɛdɔnnen don an ta nin dolo dɔnni bɛɛ dalajɛlen fa de k'a fɔ ko a donna ta bolo o t'a la dɛ nin bɛ taa a finisɔn in de nin bɛ taa a finisɔn in de dolo bɛ taa yen o la an y'a kanu ka ni baro lase aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ day yɛlɛ ni don bɛɛ lajɛlen an bɛ sɛgɛnma ni suma kɛrɛfɛ ni maa min sera ka an wele a seden min la an bɛ dɔn ye n'i ye weleli kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ san kɛnɛn katerɛn walima sonsansi katɛn tɛsi katrɛnti trante n'i y'an wele n'i ka don karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ bɛ k'i ka dakan lajɛ k'i ka ɲɛnaɛnɛmaya tɛmɛcogo bɛɛ dɔn fɛn fɛn ka ɲi e ma i ka saraka ye mun ye jiri jumɛn kan kɛ e ta sabu dolo fana de bɛ jiriw mara donc dolo fɛn fɛn bɛ yen a jiriw bɛ yen dolo fɛn fɛn bɛ yen a bagan bɛ yen donc i ka sarakaw n'i ka fɛnw bɛ d'i ma o cogo la i b'i ka hɛrɛw sɔrɔ i ka sira kan i ka sigiyɔrɔ bɛ yir'i la yɔrɔ minnu ka di i la o de bɛ f'i ye n'i bɛ jamana kɔfɛ o kelen don aw bɛ indicatif fara a kan n'o ye deux cent vingt-trois ye donc n'i ye o fara kan zéro zéro deux cent vingt-trois i bɛ n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka numéro minnu dilen filɛ aw ma a bɛ whatsapp sanfɛ aw bɛ se ka rendez-vous ta o la aw n'an bɛ ɲɔgɔn ye walima n'i bɛ yɔrɔ jan an bɛ se k'i ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ k'i ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o sira fana fɛ k'a masɔrɔ i ni anw ma ɲɔgɔn ye a faamuna donc a y'aw denw ka dolo ɲini aw k'u dɔn aw k'u ka taasiraw ɲini k'u dɔn k'a sɛbɛn ka bila i tɛna foyi bila i den ɲɛ foyi kelen k'a ka taasira bila ɲɛ fɛn min ka fisa n'o ye n'a ye diinɛ kɛ n'a ma hɛrɛ sɔrɔ a ka ɲɛnamaya tɛ diya n'a kɛra faama ye n'a ma kuncɛko cogo ma ɲɛ a bolo a ka ɲɛnamaya gɛlɛyala donc n'a kɛra nafolotigi ye n'a ka gɛlɛyaw ka ca ni sababujugu b'a sɔrɔ o siraw fɛ n'i m'o ɲɛɲini k'o ɲɛfɔ a ye a ka ɲɛnamaya tɛ diya donc n'a taafan ma yira a la a bɛna to diɲɛ na tirikitɔrɔkɔ la a ka ɲɛnamaya tɛ diya o la n y'a fɔ maa dɔw kan ka sɛmɛ mɔ mɔgɔw la mais maa dɔw man ka sɛmɛ mɔgɔ la olu kan k'u jɔ u yɛrɛ de dolo de bɛ nin bɛɛ fɔ donc n'aw ma fara an lamɛnni la an b'aw kunnafoni kosɛbɛ an bɛ maaw fo maa minnu b'an ka kulu sanfɛ ani minnu b'an ka pagew lajɛ ani minnu b'an ka kunnafoniw cɛri aa minnu b'an ka kunnafoni cɛri an b'u bɛɛ fo sabu olu bɛ fɛ bɛɛ ka faamu kɛ o ye ŋaniya ɲuman de ye donc k'a lamɛn dɔrɔn k'a bila i yɛrɛ kɔrɔ e dun bɛ gurupu wɛrɛ la e ma sɔn k'a bila ka taa yen i m'a ɲɛfɔ mɔgɔ wɛrɛ ye k'a da i kelen ma yen ten donc n'o don an fana tun tɛ a cɛri nin cogo la donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ maa kelen o kelen e bɛ se ka dolo karamɔgɔ dɛmɛ cogo di o ye k'a ka kunnafoniw cɛri de ye ko an ma wari ɲini aw bolo an ma sanu ɲini aw bolo n'i mago bɛ kunnafoni na n'i nana an bɛ bɛn o kan o kan ka kɛ min na an b'o k'o la an bɛ kunnafoni fana di la i sigilen so i b'i yɛrɛ kun faamu cogo min na k'a dɔn ne ka gɛlɛya jujɔn de ye nin ye baara kelen dɔ tɛ ja bɛɛ la bɛɛ n'i ka baaraw don o la an bɛ bɛɛ lajɛlen ka baara yira a la k'i ka jiri yira i la k'i ka taasiraw yira i la i ka kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi don minnu na don minnu bɛ yen i kan k'i ka ko daminɛ olu la k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛf'i ye jateden min bɛ k'i mara sabu nimoro de bɛ bɛɛ la fana an k'o fɔ yan donc kɔfɛ k'a fɔ bɛɛ ye kalanyɔrɔ bɛ an bolo an bɛ mɔgɔw kalan jate kalan na n'o ye ye i ka se k'i yɛrɛ kun faamu e ka to so e yɛrɛ ka se ka to ka wolowolo k'i yɛrɛ de ye ne ka don ye don min ka gɛlɛn n'an taacogo dɔn siraba kan n kana don kasara la donc an bɛ maaw kalan u ka se k'a dɔn u taasira dɔn sabu nimoro ale bɛ sira kɛrɛnkɛrɛnnen jira bɛɛ lajɛlen na donc k'a dɔn nin jate de bɛ mara ani nin jate bɛ taa fana donc k'i yɛrɛ kun faamu donc de la nansara ale ye fɛn fɛn dilan fɛn sabalama bɛɛ a ye jatedenw de kɛ a la dɔnni belebeleba de b'o kɔnɔ o kalanyɔrɔ bɛ an bolo n'i y'an wele n'i b'a fɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn an b'i don a kɔnɔ a b'o cogo la laturu kalanyɔrɔ bɛ an bolo dolo kalanyɔrɔ an bɛna o fana dayɛlɛ n'a dayɛlɛla a bɛ ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen dɔɔni dɔɔni de ko ye n'ala taala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ ala ka sababu ɲuman kɛ ala k'an ka jamana ala k'a taa ɲɛ ala ka kisi ni tanga di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ a ka jɔn ɲumanw bɛɛ lajɛlen kosɔn